alhamdulilayi an bɛ ala fo ala min ye bi don yira an ni an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen na tmd kanubaw a bɛ se k'a ka batakiw bila an ka nɛgɛ juru siraw la n'o ye tmd muso aroba zero pɔn fr a bɛ se k'a bila ortm reception ba fana kɔnɔna na a bɛ jɛnɛba kone sɔrɔ walima a bɛ mari cecile keyita sɔrɔ walima a bɛ ne asa mariko sɔrɔ ayiwa bi an ka bi jɛmu bɛ mun kan o bɛ duba bɛnbaliya a bɛ o de kan ayiwa bi jɛmu ye joli min don ayiwa joli juguba don joli min don a jolikɛ in bɛ ka mali bɛɛ laminimini bi o kumana bi ani mɔgɔ min bɛna jɛn ka bi baro kɛ o de ye burama sumano ye ale ye jeli ye du yɛrɛ ye mun ye du bɛ na cogo di duba fana ye mun ye burama i sumano kori baasi tɛ yen
an ko ko an ka bi jɛmu bɛ tali kɛ duba bɛnbaliya e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna hmm. du yɛrɛ ye mun ye tabarikala diyara n ye an b'i yɛrɛ ni i filɛbagaw fo ani baarakɛɲɔgɔnw k'a fɔ ko du bamanankan don du bɛ yen so bɛ yen olu tɛ kelen an filɛ yɔrɔ min na yan ye so ye nka du tɛ n'i y'a mɛn du yɔrɔ min lakoorila ko adamadenya ka lasago a kɔnɔ ka adamaden kɛ damufɛn a kɔnɔ ka adamaden gundo k'a mara yen k'a lebu k'o datugu yen k'a fɛɛrɛ k'o dilan yen k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se k'a yɛrɛ nafa n'a bɛ se ka kabila nafa n'a bɛ se ka diɲɛ nafa o bɛ kɛ yɔrɔ min na a bɛ fɔ yen ma ko dun dun ye jumɛn ye gundo e mɔgɔ min t'a kɔnɔ e t'a kɔnɔ ko dɔn a fɔra nin ma ko dun da teliya de b'a fɔ ko du du du o kama i bɛ dɔw ye u b'a fɔ ko so ɲuman n'i ye mhm. kelen eh, i ye i so kogo ye a kogo cɛ ka ɲi n'i donna a kɔnɔ foyi tɛ yen parce que e min t'a kɔnɔ e t'a kɔnɔ ko dɔn o kama i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ kɛnɛma i ja bɛ gɛlɛya la n'i donna a ka du kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ don mhm. du ye adamadenya ɲɛnabɔ yɔrɔ de ye o ma siri k'o ka kɛ eh, kogo jan ye o ma siri o ka kɛ sangaso ye o ma siri o ka kɛ eh, soden soden caman ye nka yɔrɔ lasagolen min dabɔra ka mɔgɔya kɛ adamadenya ye a bɛ fɔ yen de ma ko du mhm. ayiwa eh, o bɛ o ye du ye mhm. dun o kɔrɔ ko anw da teliya kojugu an y'o kɛ du ye du ye kosɛbɛ ayiwa e bɛ se k'a fɔ duba bɛ sɔrɔ cogo jumɛn na o bɛ sɔrɔ dun in de kɔnɔna na wa tiɲɛ nin bɛnna a ma eh, duba o ye gwa gwa gwa de caman ye bi mɔgɔw ye gwa ni babonda mɔgɔw y'u fara ɲɔgɔn kan o tɛ kelen n'i y'a ye adamadenya gɛlɛyara anw bolo bi fɛn caman kɛra o ɲɛfɔcogo tununna an ka cɛkɔrɔba ninnu u bɛɛ tun bɛ muso fila saba naani furu o don kelen kama Eh, n'i ye tubabu sɛbɛnnikɛlaw lajɛ olu ko k'u tun bɛ muso caman furu yaasa u ka den caman sɔrɔ mhm. eh, baara bolo ka caya laɲini kun t'o ye a laɲini kun ka ca a laɲini kun dɔ ye ka jigiya di denw ma mhm. an ka mɔgɔbaw b'a fɔ ko ni i fa ye muso kelen furu a ye bɛnna kelen d'i ma n'a ye bɛnna kelen d'i ma a ye jigiya kelen de d'i ma bari faso ni janfa bɛnna ni jigiya n'i fa ye muso duuru tan furu a ye bɛnna tan de d'i ma a ye jigiya tan de d'i ma o kun y'a kun dɔ ye o jigiyaw tun bɛ boli fɛn caman nɔfɛ min tɛ nin si ye tuguni nka eh, o mɔgɔba kelen ninnu tun bɛ muso caman furu muso kelen kelen o ye bonda kelen de ye mhm. babonda kelen babonda kelen o babonda ninnu de bɛ bila ni eh, eh, muso fila saba naani duuru si jugu tɛ si ye mhm. si den jugu tɛ si ye nka a ka di bɛɛ ye i den ka kɛ sita ye o sita dun tɛ na fiyewu fo aw ka bila ɲɔgɔndan na n'a bɛ fɔ ko compétition an m'aw bila fadenya la o aw bilala ɲɔgɔndan de la foyi tɛ dugukolo kan ɲɔgɔndan ma kanu fɛn min na hali diinɛ ala ye ɲɔgɔndan kanu a la ne y'a fɔ ko nin ye kutubu ye nin ye waliju ye n ko ɲɔgɔndan de y'aw se ye muso minnu mana kolo minnu mana sɔn k'olu denw ka don da la ni e tɛna sɔn e furula ka fara min kan o denw bɛ ka kɛ sita ye wali min furula ka fara e kan o denw bɛ ka kɛ sita ye e dun ta gundo b'i yɛrɛ bolo o tuma e bɛ ɲa a bɛ fɔ nin kelen kelen ma babonda babonda n'o o babonda o bɛ gwa kelen de kɔnɔ malheureusement bi mairie la o b'a expliquer de ko muso kelen gwa kelen ayi babonda bɛ gwa kelen kɔnɔ gwatigi ye cɛ de ye o kama fɔ ko gwatigi kɛ gwatigi kelen gwatigi tan mugan o bɛ sɔrɔ duba kelen kɔnɔ o duba de ye kabilaw ye bonda babonda babonda o ye gwatigi kelen muso muso hakɛ ye o bɛ gwa kelen kɔnɔ o gwa kelen fila saba naani duuru fo fo ka se hakɛ sera min ma i b'a sɔrɔ o bɛ duba kelen kɔnɔ o duba kelen n'o bɛnn'i ma i ko duba i ko kabila o bɛɛ ye kelen ye D'accord.
Uh -huh. uh, bon, sisan mun bɛ na ni duba bɛnbaliya ye. Nin yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ duba bɛnbaliya mhm. a kun ka ca an tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ k'a fɔ nka a bɛnbaliya fɔlɔ ye jumɛn ye min yɛrɛ kɛra dutigi ye n'o ma tilen bɛnbaliya bɛ na bari i b'a sɔrɔ duba kɔnɔ e bɛ yen nɔ i dɔgɔkɛ tan bɛ yen o dɔgɔkɛ tan olu bɛɛ denw bɛ yen olu bɛɛ denw faralen ɲɔgɔn kan o bɛɛ ye e kelen ta ye don o don n'e tora ka i dɔgɔkɛ den ta k'o yira ko i dɔgɔkɛ den o bɔlen i denya la n'i kɔrɔkɛ den yira ko nin kɔrɔkɛ den o bɔlen i denya la e mun ye kɔrɔ ye ni e ma tilen dɔgɔnin bɛɛ ni u ka guwa ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni nana jango ni mun kɛra fa ye k'o de den ye bɛɛ ye o fa ninnu tiɲɛ na a tɛ tiɲɛ olu tile la o a bɛ tiɲɛ denkɛ fɔlɔw de tile la denkɛ fɔlɔ dun faralen don fa bɛɛ kan du o du bɛ yen i b'a sɔrɔ denkɛ fɔlɔ o faralen don faw kan bari faw den fɔlɔ y'ale de ye u y'o lamɔ u ka lamɔ cogo de la u y'u jogo bɛɛ don o de la k'o de ka jogo lase tɔw ma n'a sɔrɔ ni fɔlɔ don forobato tasa kelen bɛ sigi u tɛ na kɛ kɛrɛfɛ dɛ u bɛ to cɛmancɛ sɔrɔ ka na kɛ bɛɛ b'a tigɛ k'a su nin de la k'a dun mɔgɔw ye to dun sira de fɛya mhm. mɔgɔw ye bɛn sira dɔrɔn de fɛya a kɔrɔ ka bon nin bɛɛ o nka a b'a bali ka ɲugu ɲɔgɔn na de mhm. a b'a bali ka sɔn ɲɔgɔn na de a b'a bila ka sɔn ɲɔgɔn na peut-être ne ni sɔgɔsɔgɔ ne ni mura ne bɛ k'a su na mun na e bɛ k'a su o de la mhm. e sera k'o kɛ ni ne ye e bɛ ɲugu ne la min e bɛ ban na min i bɛ ban yɔrɔ jumɛn na n'i sera ka mɔgɔ kun ten o kɔrɔ i bɛ se ka ko bɛɛ k'a nɔfɛ a bɛ to min dun n'a ka go a bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka fɛn goman kelen dun mhm. n'a ka di a bɛɛ b'a dɔn a bɛ e ni mɔgɔ min jɛra goman na ka jɛ duman na e bɛ hɛrɛ jumɛn sɔrɔ k'i b'a wusaya o ma foyi tɛ yen a kun fɛn wɛrɛ de don adamaden na mun tɛ dun ka fa ye o tɛgɛko jiminan kelen a k'a b'a jɛlen min na fa kɔrɔkɛ bɛɛ fa b'a tɛgɛ ko kɔrɔkɛ kɔrɔba bɛɛ b'i tɛgɛ ko ka na fo ka se lagare ma n'e tilara dumuni na e t'i tɛgɛ ko fo ɲɛmɔgɔ ka tila o tɛgɛ ko ji e sera k'o kun mun b'e bali ka ɲɛmɔgɔ wɛrɛ bonya hali kɛnɛma tiɲɛ na mun b'e bali hali baarada la k'i ka ɲɛmɔgɔ bonya bari i kolola k'i bila ladamu dɔ kɔnɔ o ladamu kɔnɔ bonya de b'o kɔnɔ wa o b'i kunna k'o kan ka kɛ mɔgɔ min t'o kɛ o ni bagan de ka kan nka i b'a sɔrɔ fili mana don ko o ko la e min ye kɔrɔ ye n'i filila ka don i dɔgɔnin gasi la mm. ni fa ma se k'i nɛn'a ɲɛna a b'i wele min kan ka f'i ye o bɛ f'i ye i kana nin ɲɔgɔn kɛ tuguni a tɛ don kalon na a tɛ don janfa la a tɛ don namara la o bɛna se kɔrɔ ma cogo min kɔrɔ bɛ baara kɛ ni o cogoya kelen ye nka ni e kɔrɔkɛ kɛra ala ye dɔgɔnin e de garijɛgɛ caya dɔgɔnin ni den bɛɛ la den min ka nafolo cayara o kɛra e ni ka den mhm. e ye tiɲɛni kɛ o e ye kɔɲɔmuso min furu ka na o ka di e ni ye e dun bɛ muso dɔ de furu ka na k'a ka aw so jɔ mɔgɔ tɛ muso furu a ka du jɔ a ka du ci o mhm. muso bɛ furu ka na a ka du jɔ de e ye muso min furu ka na a kɔrɔ tɛ ko fɛn fɛn b'o musow ka so k'o bɛɛ ka ɲi dɛ mhm. fɛn dɔ b'u ka so o man ɲi fiyewu i b'a fɔ fɛn dɔ bɛ e yɛrɛ ka so o man ɲi fiyewu nka ale ta ɲuman e mago bɛ o la ale yɛrɛ mago bɛ aw ta ɲuman na a nana ni ɲuman min ye ka n'a d'i ma o minɛ i ka baara kɛ mɛ e, e muso b'a fɔ e tulokɔrɔ i dɔgɔnin nin t'i fɛ u b'i kɛ naloman de ye mhm. e de b'i ka wari bɛɛ don du la olu b'u ta mara e n'o ɲɛkumu sira e n'o ɲɛkumu wulila k'e bɛn'o yira masa solomani ka soloni ko masa solomani ma ko cɛbakɔrɔ muso kan bɛɛ labatola k'o ye fugari ye k'o ye ducila ye ni muso kuman'i ye mɔgɔ b'i furuɲɔgɔn lamɛn a ma baasi kɛ nka a bɛ ka min f'i ye ɲuman don wali juguman don i b'a dɔn ni e y'a dɔn a bɛ ka juguman fɔ muso fana nɛgɛnfɛn de ye tuma dɔ la o bari nafolo ko dɔ de bɛ ka kɛ a y'ale tɔɔrɔ nka ale ni e ka ladamu tɛ kelen aw ka faamuya tɛ kelen n'a y'a f'i ye i ɲɛ kuma a nɔfɛ u bɛ nin de kɛ n'ala sɔnna sini b'a b'u la ale bɛ lafiya i bɛ lafiya ni dugu jɛra tɛmɛ n'i mago ye mɛ n'e wulila k'e b'o kɛlɛ kɛ n'e y'o kɛlɛ kɛ i dɔgɔninw bɛ ban i la dɛ i ye du ci bari u b'i dɔn cogo min na e tɛ ten awɔ o ye kɔrɔ ka jɔda ye tilen tiɲɛ fɔ kana nata kana ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ dɔgɔnin fo k'a dɔn ko anw fɛ dɔgɔnin ye wotorolafali de ye o kama tarikidalaw ko ko n'i kɔrɔ ye kuma bɔr'i ma nka n'i dɔgɔ ye doni ta de bɔr'i ma e dɔgɔnin min y'a dɔn k'a fɔ e kɔrɔkɛ ye baara k'i fa ye n'ala y'a garijɛgɛ d'e ma e fa tɛ yen bilen o kɔrɔ min bɛ yen nɔ o de y'i fa ye e tɛ foyi d'o ma min bɛ bonya i tɛ foyi d'a ma min bɛ wusaya a ma i tɛ foyi sɔrɔ min bɛ se k'ale bɔ fɛnɛ donc foyi man ka di e ma min bɛ se k'i bali k'o bonya o kɔrɔ bonyantɔ o de b'a to e kɔmɔgɔ b'i bonya o kɔrɔ bonyantɔ o de b'a to e denw b'i bonya o duba bɛn kun bɛ sigi ni sigicogo kelen de la a bɛ kɛ tiɲɛ kan a bɛ kɛ tilennenya kan nata t'a kɔrɔ ni dutigi nisɔndiyara cɛkala kɛmɛ b'a bolo a bɛ denw wele kelen kelen a b'a tɔmɔ a bɛ kelen d'i ma i b'a kari a bɛ fila fara ɲɔgɔn kan i b'o kari a bɛ se tan ma i bɛ dɛsɛ a b'a siri so donda la o fura tɛ bɛn tamasere de don n'aw bɛnna foyi tɛ s'aw la nka n'aw taara kelen kelen bɛɛ gɛn wɛrɛ bɛ taa n'i ye o cɛkala de bɛ siri bamananna bulondaw la i b'a ye i bɛ cɛkala kɛmɛ sirilen mɔgɔw b'a kɛ baarafɛn baarafɛn tɛ bɛn tamasere dɔrɔn de don olu ye mɔgɔya kɛ nin kan ka fɛnko bɔ a la ka nata bɔ a la mun ye duba gɛlɛya bi u b'a fɔ dumuni min ma ko dunduguma dunduguma de dubaw ci awɔ dunduguma de dubaw ci du min sigira san kɛmɛ bɛɛ garijɛgɛ tɛ kɛ kelen ala bolo dɛ bɛɛ garijɛgɛ tɛ kɛ kelen n'a ma ɲɛ k'aw bɛɛ garijɛgɛ tɛ kɛ kelen min tobira tiɲɛ na dɔ wɛrɛ ka di e ye min tɛ o ye a ma fɔ k'i kan'i dogo k'a san ka don n'a ye i ka so kɔnɔ koyi a dogo saki kɔnɔ sa a dogo tiɲɛni kan tɛ nin ye dɛ a dogo a dɔ bɛ kɛ yɛrɛ hali muso min b'e bolo wali e yɛrɛ i farilabana yɛrɛ dumuni min bɛ yen a tɛ se k'a dun nka ni e y'o san k'o o don o fɛn mana kɔnɔ k'a dogo saki kɔnɔ i na don i ka so kɔnɔ i y'a dun papiye bɔra a filila mɔgɔ m'a ye mɔgɔ tɛ dimi kɔrɔ koyi nka e nana jɛgɛ yiran du kɔnɔ foroba ye basi ye to don don o don de bɛ ka dun i ka jɛgɛ suma bɛ mɔgɔw nun na se tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye k'a ɲɔgɔn kɛ i balima i tɛ diya ye i tɛ diya ye e bɛ ka sogo jeni k'a sɔrɔ a morceau kelen nege b'u la i bɛna a dun i tɛ se ka bɛɛ sɔn parce que i ye min tobi a tɛ bɛɛ bɔ olu damata damata faratɔ ɲɔgɔn kan a bɛ fɔlɔ fɔlɔ a bɛ fɔlɔ k'a fɔ k'i muso ye nugujugu ye walayi hali n'a sɔrɔ i ni muso bɛ tilen ka kɛlɛ de k'a ka dumuni di a bɛ fɔ k'o ye nugujugu ye k'a sɔrɔ a jɔda t'a la n'i nana o tɛ bɔli kɛ o kɛlɛ bɛ daminɛ e laban e bɛ mangoya i denw bɛ mangoya dunduguma kɔfɛ den o de bɛ duba ci ni mɔgɔ min ye i den kɛ ko mɔgɔ tɛ se ka kuma den fɛ wolobaga fila t'a la e kelen kɔ e den fana tɛna mansa fila sɔrɔ n'e kelen tɛ dɛ e den tɛ se ka kɔrɔfɔ mɔgɔ fɛ jango ka gosi mɔgɔ fɛ o kɔrɔ e den tɛna bilasira mɔgɔ fɛ mɔgɔ tɛna fara e kan k'e den ladamu mhm. den dun wolobaga ye mɔgɔ kelen a tɔnɔdunbaga kan ka caya ni e ko n ta n ta n ta den dun tɔgɔ dunan den furu furu bɛ siri a bɛ fɔ de e, e, e, furu kɔnɔ ko den ye dunan ye mais adamaden yɛrɛ ka mɔgɔya kɔnɔ dunan saba de b'i ɲɛ i bɛ ala deli o de la o furuɲɔgɔn ye dunan ye nafolo ye dunan ye den ye dunan ye ni nin kelen nana n'i m'i cogo dɔn a bɛ mɔgɔya dɔ tiɲɛ i bolo e y'i den bɛɛ den ye nin de ye i fɛ i sogo dɔ de don i tɛ se ka se maa si den ma a y'a f'i ye o a m'a f'i ye k'a tɛ bɔ a yɔrɔ dɔ la nka fo dentigi de k'a bila a kunna ko min bɛ ka den in fɛn k'o ye den in ladamubaga de ye o ye den in dilanbaga de ye ne n'o bɛɛ ka kan den in na n'o kɛra ka ban den y'a sɔrɔ faw bangera laada ni sariya min kɔnɔ den bɛ kun o kɔnɔ nka ni den y'a sɔrɔ ale fa yɛrɛ la k'a fɔ nin tɔ si t'i fa ye ne kelen de y'i fa ye nin tɔ si t'i fɛ ne kelen de b'i fɛ a tɛ nin si fa jate n'a ma nin si fa jate nin si muso tɛ k'a ba ye o olu denw de bɛ ɲɔgɔn wele ko cousinw mhm. e tɛ cousin mɛn an ka duw kɔnɔ sisan cɛ fila denw u faw bɛ fa la u bɛ ba la nka denw b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko cousin mhm. a t'an ka tabiya fan si kɔnɔ c'est vrai mɔgɔw tɛ cousin tubabu ka cousin ni an ka cousin yɛrɛ tɛ kelen ye kojugu yɛrɛ dan ye yan ye an kɔni b'a fɔ an t'a dɔn anw fɛ yen ne cousin ye jɔn ye n tɛnɛmuso den wali n bɛnkɛ den n fa balimamuso den wali n ba balimakɛ den o de ye cousin ye parce que i fa balimamuso den o bɛ i fa balimamuso bɛ furu du wɛrɛ de kɔnɔ i tɛnɛmuso de o den o n'i tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta i ba o balimakɛ i n'o den tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ta nka e fa kɔrɔkɛ i fa dɔgɔkɛ olu ye siya kelen jamu kelen bɔ kelen bɛnbakɛ kelen du kelen joli kelen jeli kelen a ko ɲɔgɔn ma ko cousin e tɛ min ye balimaya ma faga a fagara bon an bɔra cousin kɔnɔ an nana demi frère la sisan o bɛɛ b'a la o o b'a la o b'a la kɛ an ba sinamuso den de don n ko bɛ fɔ ten o bɛ fɔ alors fɔlɔ i fa ye muso hakɛ fɛn fɛn furu a bɛɛ n'a bonya tɔgɔ de don foroba tɔgɔ la bɛɛ bɛ jɛ ka bɛɛ wele o tɔgɔ kelen de la ka taa i bɛ don duba kɔnɔ ka bɔ i t'a dɔn jɔn den ye jɔn ye ladamuw tun bɛ ten de nka bi bɛɛ y'i ta damanta jira kɔɲɔmuso y'a ka mandiya jira muso fɔlɔ y'a ka garijɛgɛdiya jira muso filanan y'a ka kamalenkunya jira muso sabanan y'a ka se jira n'o kɛra a bɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ nka a bɛɛ bɔra cɛ la o don e ye nin naani min furu i mana furu kungo kan i bɛ- i y'u bɛɛ furu ko muso ko du de n'i m'o dilan ka ɲɛ e de b'i kɔ tigɛ ka taa i b'i kɔ tigɛ parce que e bɛ sa don min bɛn t'i ka so kɔnɔ bari i ma bɛn dilan duba bɛnbaliya ni kun damadɔni an bɛ se ka min sɔrɔ ka di mais an b'a ye i da sera yɔrɔ dɔ ma sisan mhm. k'a fɔ mais an b'a ye fana mɔgɔkɔrɔba caman fana b'u ka du jɔ mhm. n'u ka éducation ye mhm. mais olu fana mana sa duba kɔnɔna bɛ fara mun fana bɛ na ni o ye
duba farali bɛ ɲini sira fila de fɛ duba dɔ bɛ yen i bɛ taa bi i b'a sɔrɔ duden ni mɔgɔ mugan don i b'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ bilen fo mɔgɔ kelen mɔgɔ fila bɛɛ mabɔra nka u mabɔra bɛn kan koba ni donbaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o tɛ fara ye o ye sigi cogoya ye denw ka mabɔli pewu pewu ɲɔgɔn na tiɲɛni kan k'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba y'a dilan ka taa ɛɛ anw fɛ maninkala an b'a fɔ ko bɛɛ bɛ filɛ i kɔ ma i kɔ bɛɛ bɛ filɛ i kɔ ma e ma foyi tiɲɛ ka sa i kɔ tɛ tiɲɛ n ma nin fɔ ko diinɛ dɛ nin ma wuli danbe kɔnɔ dɛ mɔgɔ bɛ ko kuma ninnu mamu mamu ka bila o de kosɔn tiɲɛni tɛ dabila e ma foyi tiɲɛ ka taa mun bɛ tiɲɛ e kɔ ko duba bɛ jɔ ni jogo ni saraka de cɛkɔrɔbaw bɛ yan o masa dubaw bɛ yan dubaw bɛ yan

parce que olu bɛnbaw ye saraka de bɔ saraka bɔ ma jɔ u ye walidaw de ladon u ma jɔ u ye ɲuman de kɛ walidu dilantɔ la u ma tiɲɛni kɛ u ma sɔn furu ka tiɲɛ u ɲɛna ten u ma sɔn balimaya ka tiɲɛ u ɲɛna bon mɔgɔ mɔgɔ y'i ta kɛ du jɔ ni waliso jɔ ni saraka bɔ ye kɔ ye kɔ bɛ to a nɔ na nka e yɛrɛ b'i ka du kɔnɔ e t'a fɛ du wɛrɛ ka jɔ Amadu mɔgɔ ka kɔ tɛ tigɛ i yɛrɛ kɔ dɛ kosɛbɛ diɲɛ kodɔnna bɛɛ ɲininka o la e ma foyi kɛ ɲuman kɔ e k'i kɔ saraka e sara i kɔ ka tigɛ ala tɛ sɔn ma ko maloya bɛ ala la ka barika don yɔrɔ la ka bɔ a la ala ko ko maloya b'ale la ka barika don du la ka tila k'a barika bɔ a la ka barika don mɔgɔ la k'i barika bɔ o la o maloya bɛ ala yɛrɛ la o maloya bɛ ala yɛrɛ la k'o kɛ ne ko mɔgɔ min y'i ta dilan ka sa e bɛ sa dɔrɔn i ka du bɛ ci bɔgɔ bɔgɔ bɔgɔ bɔgɔ i ma du jɔ i da sera yɔrɔ dɔ fana ma fɛn min ye k'a fɔ sinamuso demi frère ni demi sœur an b'a ye k'a fɔ eh, sisan duba dɔw kɔnɔna na balimaya parti pris ko ni nin bɛ tan tɔ nin bɛ tan e bɛ se ka mun fɔ o fana na est ce que o nɔba bɛ duba cili la wa parti pris de ye du- du ci bɛ manifester ten de o n'a bɛ daminɛ ni yen de ye aa ni ni ni ne ni nin bɛ ba la olu bɛ ɲɔgɔn mɔ ɲɔgɔn ma an ni nin bɛ fa la an bɛ mɔ ɲɔgɔn ma an ni nin de cɛ filadenw ye an n'u tɛ kote kelen na kogo kogoninw bɛ wuli o wagati dɔ bɛ kɛ u bɛ jɛ ka dumuniw dilan u bɛ iniformiw dilan u b'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn ɲagari la du tɛ dilan ten o bari a taara cogo cogo ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la n'i y'a ye anw y'an diya an ka mɔgɔya cogoya kɔnɔ an ka mɔgɔbaw ye du dilan ka du de kɛ ka jamanaw dilan e ye mariko ye bi ni e bɔra yan nɔ hali ni e donna abijan ni e y'a mɛn ko mariko e b'a fɔ ko nin ye somɔgɔ ye a dɔ la kabi ala k'e da e ma deli ka se o dugu la ale yɛrɛ tɛ foyi dɔn mali la wa ni min cogo t'a la a tɛna kan kelen fɔ mhm. nka mariko min b'a la e b'a dɔn a tigɛra cogo cogo e n'a bɔra mɔgɔ kelen de la ka jigin mhm. an ka mɔgɔw y'o dilan an ka mɔgɔya kɔnɔ jango e ni mɔgɔ min ye si kelen jamu kelen bonba kelen kabila kelen a bɛ taa mun farali nati a bɛ taa mun bɛnbaliya nati ko ee ee ee ɲagarilabɔ ɲɔgɔn na ee ka dɔ mɔn ka dɔ mabɔ ka dɔ mɔn ka dɔ mabɔ karisa y'a kɛ n na n t'a to karisa y'a kɛ n na n t'a bila n bɛ fara karisa kan n bɛ karisa kɛ tan nɔ a tɛ kɛ ten o a tɛ kɛ ten ou bien min ye se sɔrɔ o y'i mabɔ tɔw la se dun duba kɔnɔ ala tɛ bɛɛ sɔn ɲɔgɔn fɛ o ala tɛ bɛɛ sɔn ɲɔgɔn fɛ nka a m'a fɔ maa si ko n tɛ maa si sɔn dɛ an filɛ tilegan na mali la yan dugu dɔ bɛ su la dɔ ka dugu bɛ ka jɛ o bɛɛ ye ala ka sɔnni cogoya de ye san bɛ ka na bamakɔ dɔw bɛ ka tafiɲɛ ta k'i fifa dɔw fɛ yen tile bɛ n'olu faga dɔw bɛ nɛji la dɔw yɛrɛ t'a dɔn fo bɛ sen na o ye ala ka cogoya ye wa dɔ sa don ye dɔ bange don ye mhm. dɔ nafolo sɔrɔ don ye dɔ ka nafolo bin don ye dɔ ka mhm. masaya sɔrɔ don ye dɔ ka masaya ban don ye ala ka sɔnni cogoya bɛ ten mhm. o tuma a dira e min fɔlɔ ma f'e k'a dɔn ko ala ye du in garijɛgɛ dɔ de di e ma du in garijɛgɛ dɔ de b'i bolo mɔgɔ y'o f'i ye o de don mɔgɔ m'o f'i ye o de don e kan ka du in denw ta u niyɔrɔ di duden minnu fana nafolo t'olu fɛ ni e y'a sɔrɔ sani a ka digi min na ala fo i k'a fɔ ala k'a ɲɔgɔn di a tɛ ala kɛɲɛ a caman bɛ ala bolo a tɛ foyi k'a la den t'a bolo muso t'a bolo somɔgɔ t'a bolo a tɛ foyi k'a la ala ye nin kɛ nin y'a jɛra dɔ di n yɛrɛ ma a banna a b'a di o Banna a b'a di. ala man jugu o e ni ne de ka jugu o i y'a ye donc eh, eh, ka fusamanciya yira ɲɔgɔn na k'a yira ɲɔgɔn na an de ye ba kelen an de ye fa mhm. kelen o de bɛ na ni duba bɛnbaliya sinsinnan fɔlɔ ye mhm. kosɛbɛ eh, kuma la kuma la teliyala hali bi mhm. yalima anw minnu ye duba furumusow ye anw musow anw senba bɛ duba cili la wa aw yɛrɛ de don walahi muso ka hakɛ to nin kuma ye aw yɛrɛ de don parce que aw de bɔra a ka so ka na aw bɔra a ka so min kɔnɔ o ma ci jumɛn bɛ bali ka ci aw baw olu ye aw faw ka so dilan ka aw kɛ yɛrɛwolo o kɔnɔ ka aw ladamu fo ka na aw se waliso jɔli ye a t'a ba ka ɲuman ta ka na n'a ye mun na ko gɛlɛn tɛ o ɛ ko so musokɔrɔ dɔ y'a ba ye n'i ba ta ta ka na jogo la i tɛna dɔwɛrɛ kɛ yen nɔ ni ɲuman tɛ o kun min i ba n'i fa kɔrɔ ɲɔgɔn kan o kun e b'o kɛ i n'i cɛ bɛ kɔrɔ kosɛbɛ e ma muso dɔw ye u b'a fɔ ko kɔɲɔya ni baraya tɛ kelen ye muso dɔ bɛ yen nɔ i bɛ furu ka na kɔɲɔmuso c'est à dire i ka di cɛ ye i b'a fɔ a k'a yɛrɛ faga mais i bɛna min sɔrɔ o ye baramuso ye i bɛ sa duden bɛɛ y'o kelen ta ye a ye min bange a ma min bange bɛɛ y'a kelen ta ye bari a kɛra dujɔmuso ye muso tɛ dɔwɛrɛ koyi mhm. bɛɛ ɲini ka bɛɛ dɔn bɛɛ bonya eh, a bɛ se k'a ka batakiw bila an ka nɛgɛjuru sira la n'o ye tmd muso arobase yahoo point fr a bɛ se k'a bila ortm réception ba fana kɔnɔna na a bɛ jɛnɛba kone sɔrɔ walima a bɛ marie cécile keyita sɔrɔ walima a bɛ ne asa mariko sɔrɔ an ka bi jɛmu bɛ tali kɛ duba bɛnbaliya mun bɛ na n'a ye an ka kan ka mun kɛ walasa a ka se ka ban bi an ni mɔgɔ min bɛ ka jɛn ka baro kɛ o de ye burama sumano ye ale ye jeli ye eh, burama wagati bɛ ka se yalima kɔlɔlɔ jumɛn bɛ an ka duba bɛnbaliyaw la en même temps an ka kan ka mun kɛ walasa ka se ka ban kuma lateliya la bɛɛ ka segin minɛn kɔnɔ yaasa bɛnbaliya bɛ ban bɛɛ k'a dɔn ko kotoɲɔgɔntala o de bɛ karatabugu mɛɛn si la mɔgɔ i furuɲɔgɔn kɔrɔ de bɛ yen nka mɔgɔ balima kɔrɔ tɛ yen ne balima kɔrɔ o tɛ yen dɛ i furuɲɔgɔn kɔrɔ bɛ yen i teri kɔrɔ bɛ yen i baarakɛɲɔgɔn kɔrɔ bɛ yen mais n balima kɔrɔ ye karisa o tɛ yen o kɔrɔ ye ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la i sɔnna a la o de don i ma sɔn a la dɔ bɛ a taatɔ yɛrɛ ko karisa ka karisa a kɔlɔlɔ du ci tɛ kabila ci tɛ jamana ci de don jamana ci de don bi mali bɛ ka taa o problème de kɔnɔ mhm. n'o tɛ mali bɛɛ ye du kelen de ye o mali bɛɛ ye du kelen de ye nka bɛnbaliya bɛnbaliya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ bi maa ni duba sera yen maa tɛ maa lamɛn o mhm. ni maa tɛ maa lamɛn o kɔrɔ maa t'a to maa ta la ni maa t'a to maa ta la o kɔrɔ fanga mana kɛ min na o b'i sago kɛ dɔ in na mhm. n'o kɛra hadamadenya banna dɛ an kɛra dɔ in ala k'an kisi kosɛbɛ bɛnbaliya ye tiɲɛniba ye ni k'i b'a fɔ a bɛ daminɛ so min kɔnɔ o so tɛ dɛ a bɛ laban jamana de kun kan bari so de laban ye jamana ye donc ni bɛnbaliya sinsinna sow kɔnɔ jamanadenw yɛrɛ de laban tɛna bɛn o tuma foyi t'o la bɛɛ ka segin minɛn kɔnɔ ka sitanɛ gɛn an k'an ka adamadenya kɛ an ka mɔgɔbaw balola ka sa u ma mɔbilitigiya kɛ u ma sankansotigiya kɛ u ma kɛ nafolotigi ye mais u sara ni hɛrɛ ye hɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye u dusukun tun lafiyalen u hakili lafiyalen tansiyɔn t'u la jabɛti t'u mhm. la avc t'u sɔrɔ mhm. parce que u hami man ca bɛn bɛ yen sabati bɛ yen ni bana nin bɛɛ y'o de ye o mhm. stress ni fɛn a bɛ mali la ka kɔrɔ ah, bi bi a bɛɛ ninnu de bɛ na n'a ye ninnu dɔrɔn de don o de bɛ ne bolo k'a lase jama ma kumakan laban jumɛn b'i bolo puisque an bɛna tila ka segin ka na segin ni émission in kan ni ala sɔnna ni ala sɔnna foyi t'an bolo foli ni e yɛrɛ tanuni kɔ mhm.
d'accord foyi t'an bolo ka tɛmɛ o kan d'accord eh, eh, tmd kanubagaw ni a lajɛbagaw an b'a fɔ ko an ka bi jɛmu ko tun bɛ tali kɛ duba kɔnɔna bɛnbaliyaw bi an ni mɔgɔ min tun bɛ ka jɛn ka baro kɛ o de ye burama sumano ye ale ye ɲamakala ye nin joli n b'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka tɔmɔta tɔmɔ a la a furakɛli a fura bɛ an yɛrɛ de bolo a tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an ka sigi ka kuma an ka échanger hinɛ min tun bɛ dusukun na o hinɛw ka segin ka na ayiwa tmd lajɛbagaw réalisatrice n'a ka jama nin wagati na an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn an b'o da ɲɔgɔn ye inshallah